Gaeilge ná an Ghaeltacht inniu. Fear Gaeltachta, ar ndóigh, mar a dúirt mé, é Seosamh Ó Cuaig a bhfuil a shaol caite sa nGaeltacht aige taobh amuigh de chorrthuras gearra thar lear. Chaith sé cuid mhaith blianta ag obair i Raidió na Gaeltachta, roimhe sin bhí sé ag iriseoireacht leis na nuachtáin Inniu agus Amárach. Bíonn colún seachtainiúil aige i dTuairisc. IE. Chuir sé trí thréimhse isteach mar chomhalta neamhspleách tofa ar Údarás na Gaeltachta agus chaith sé dhá théarma ar Chomhairle Contae na Gaillimhe. Fear a bhíonn os comhair an phobail, nó a bhí os comhair an phobail agus a bhíonn os comhair an phobail ar feadh a shaoil mar dhuine fásta agus mar sin ba mhaith liom fáilte a chur roimh Sheosamh. Anois a Sheosaimh. Go raibh míle maith agat. Tá an t-urlár a'd anois. Anois nach bhfuil. Go raibh míle maith agat a Mháirtín agus mo bheannacht chugaibh ar fad as paróiste seo Chárna sa nGaeltacht, paróiste Chárna a thugtar anois ar an bparóiste, paróiste Mhaírois a thugtaí fadó ar an bparóiste seo. Tá muid sa nGaeltacht ar chuma ar bith. Agus déanfaidh mé píosa cainte Ach ba mhaith liom ansin go gcuirfeadh sibh ceisteanna. Ba mhaith liom freisin go gceartódh sibh mé sna pointí nach mbeidh i gceart agam, agus beidh siad sin ann, tá mé cinnte, agus go ndéanfaidh sibh argóint liom má tá mé as bealach, agus go mbeadh díospoireacht mhaith againn i ndiaidh na cainte. Ach tosóidh mé leis an gcaint ar aon chaoi agus gabhfaidh muid ar aghaidh uaidh sin. Duine simplí a shéanfadh anois go bhfuil an Ghaeilge ar an dé deiridh sa nGaeltacht. Sin, nó an té a bheadh ag cur na gcaorach thar an abhainn. Údar iontais a dhéantar inniu den ghasúr atá á thóigeáil le Gaeilge sa taobh seo. B'fhrusta comhaireamh a dhéanamh ar a bhfuil de ghasúir ag teacht ag an scoil agus an teanga ón gcliabhán acu. Maidir leis na múinteoirí, is minic iad ag rá leis na gasúir gur cheart dóibh Gaeilge a labhairt ach nuair a iompaíonn siad thart agus nuair a thosaíonn siad ag comhrá eatarthu féin, Béarla is minicí a chloisim ag go leor acu. Sin anois múinteoirí Gaeltachta! Ní inniu ná inné a thosaigh an Ghaeilge ag fáil bháis. Tá an Ghaeilge ag cúlú os cionn míle bliain. ó chuir na Lochlannaigh an chéad bheárnaínte ina cuid dúnfort cosanta ar an gcósta. Ach is gearr ar bhealach, i dtéarmaí na staire, ó thug gnáthphobal na tíre cúl dháiríre don Ghaeilge. Nuair a tháinig Conradh na Gaeilge ar an saol, go hard os cionn céad bliain ó shoin anois, bhí Gaeltacht bhreá fhairsing sa tír seo. Bhí sé le rá ag Dúglás de hÍde, cuir i gcás, nach raibh baile idir a theach féin, Ros Comáin, agus cathair na Gaillimhe nach gcloisfeadh sé Gaeilge á labhairt ann le linn a óige. Pé brí leas a rinne Conradh na Gaeilge, agus rinne siad leas ar bhealaí éagsúla, ach níor éirigh leo ar chor ar bith tachtadh na Gaeilge sa nGaeltacht a stopadh. Sa mbliain 1891, dhá bhliain sular bunaíodh an Conradh, bhí leathmhilliún cainteoirí Gaeilge sna seacht gcontae atá le cósta ó fhágfas tú Port Láirge go dté tú siar ó thuaidh go Tír Chonaill. Agus na daoine a dúirt sa daonáireamh sin go raibh Gaeilge acu, bí cinnte go raibh. Ní raibh cúis ar bith ann go n-inseoidís bréag. D'athraigh sé sin le himeacht aimsire, ar ndóigh. Leathmhilliún agus Gaeilge den scoth acu. Dá mbeadh Raidió na Gaeltachta ann an uair sin, nár fhrusta clár a líonadh, clár spreagúil, seachas a bheith bheith ag brath leath an ama ar bhriotairí. Dá n-éireodh le Conradh na Gaeilge an leathmhilliún Gaeilgeoir ó dhúchas a fuair siad rompu a choinneáil ag Gaeilgeoireacht, bheadh seans eicínt ag an nGaeilge mar theanga phobail inniu. Ach níor éirigh. Nuair a bunaíodh an stát, ní raibh fágtha den leathmhilliún ach ceathrú milliún, agus faoi theacht an Dara Cogadh Domhanda bhí an figiúr sin laghdaithe go dtí a leath arís, agus cé déarfadh nach bhfuil an laghdú chomh leanúnach agus chomh truamhéalach céanna ó shin? Agus má tá Donncha Ó hÉallaithe ansin in éineacht libh, beidh sé in ann na figiúirí is deireanaí a chur ar fáil, mar déanann sé go minic é. Go luath i saol an Chonradh cuireadh timirí ar fud na Gaeltachta. Bhí uncail mo mháthar, Colm Ó Gaora, ar dhuine acu. Théinn i measc na ndaoine ag labhairt Ghaeilge leo, a dúirt sé, agus d'fhaighinn gealladh uathu an teanga a labhairt lena gclann sa mbaile i rith na bliana. Scríobh sé an méid sin sa mbliain 1914. Is maith a thuig Colm, dá mhéad dúthrachta dhá raibh sé féin a chaitheamh leis an gcúis agus chaith sé go leor leis an gcúis, thuig sé go raibh fórsaí na heacnamaíochta agus na polaitíochta ag scrios na Gaeltachta os comhair a dhá shúil. Is in olcas atá an imirce ag goil i mo cheantar ó bhliain go bliain, a scríobh sé i 1911. Sé mo bharúil gur mó an méid Gaeilgeoirí atá ag fáil bháis agus ag imeacht leis an imirce ná atá sinn in ann a dhéanamh sna scoileannaí agus sna rangannaí. Na Gaeilgeoirí breátha aoire a thigeadh chugainn i rith an tséasúir, is é Meiriceá an áit acu an samhradh a bhíonns chugainn. Is iondúil gurb iad na daoine is fearr a imíonns uainn agus go bhfanann an díogha. Anois, é sin, an abairt dheireanach sin, go b'iad na daoiní is fearr a d'imigh agus go b'iad daoiní nach raibh chomh maith sin a d'fhan, d'fhéadfaí díospóireacht mhaith a dhéanamh faoi sin freisin, ach ní scéal é sin don ócáid seo. Bhí Conradh na Gaeilge ar a míle dícheall ag iarraidh a gcuid fostaithe a choinneáil glan ar fad ar cheisteanna polaitíochta agus eacnamaíochta an uair sin. agus fiú amháin nuair a thosaigh an Conradh ag plé leis an bpolaitíocht théis na hArd-Fheise i nDún Dealgan, níorbh í an pholaitíocht shóisialach í a dhéanfadh dream tábhachtach de Ghaeilgeoirí bochta dúchais an chósta thiar. Shílfeá gur neachannaí osnádúrtha a bhí i nGaeilgeoirí na Gaeltachta nach raibh corp ar bith acu ná slí bheatha le baint amach acu agus nár cheart dóibh tada a bheith ar a n-aire ach a bheith ag spalpadh Gaeilge Chéitinniúil ó mhaidin go hoíche. Ní bréag ar bith a rá gur chuir an Rialtas Dúchais athrú mór ar an gConradh, ach bhí bunphrionsabal amháin acu ar lean siad dhó, ba mhó an aird a bhí acu i gcónaí, ar chúpla focailín Gaeilge a mhúineadh don Bhéarlóir, ná an Gaeilgeoir ó dhúchas, a chuirfeadh cluaisíní croí ar Sheathrún Céitinn féin, a choinneáil á labhairt agus tabhairt orthu í fhágáil ag a gclann ina ndiaidh. Is beag an aird a thug Conradh na Gaeilge ar chomhairle Shéamuis Mhic Grianna, an scríbhneoir as Tír Chonaill. Déanadh achan duine a dhícheall, ní thiúrfaidh tú teanga ó bhruach na huaighe le craobhachaí agus cruinneachaí, dúirt sé. Féadann tú an rince fada a dhaimhsiú go dtite na sála de do chuid bróg. Féadann tú do bhríste a chaitheamh sa tine agus filleadh beag a tharraingt ort féin. Féadann tú gan d'aghaidh a ní le sópa ar bith nach mbíonn díonta in Éirinn, scríofa air. Bíodh díochlaontaí agat ar bharra do mhéarachaí, féadann tú an t-iomlán acu sin a bheith agat ach má fhánn Gaeilge na ndaoine bás, má ligeann tú a bás aon uair amháin, níl tabhairt ar ais uirthi. An leathmhilliún duine seo a raibh an Ghaeilge chraicneach acu, ní ar chúrsaí Gaeilge ná náisiúnachais is mó a bhí a n-aird, ach ar ghrím a choinneáil ina mbéal agus féachaint lena gclann a chur chun cinn sa saol. Le bunú an Stáit, chonaic muintir na Gaeltachta 'daoine uaisle', mar a thug siad orthu, ag teacht chucu sa samhradh chuile bhliain, ag foghlaim na Gaeilge uathub agus ag inseacht dhóibh gurbh fhearr Gaeilge ná Béarla in Éirinn nua na laoch. Ach thug siad faoi deara luath go maith go raibh Béarla breá ag clann na ndaoine uaisle seo, agus chomh luath agus a bhí jaibín suarach Gaeilge eicínt ag imeacht gur dhóichí ná a mhalairt, gur mac nó iníon le duine de na daoine uaisle a gheobhadh é, agus nach é Seáinín seo acubsan a raibh an Mharthain Phádraig gan briseadh gan bearnú ó thús go deireadh aige. Má choinnigh muintir na Gaeltachta an Ghaeilge chomh fada agus a choinnigh, sé an fáth go ndearna siad é nach raibh aon deis cheart acu fáil réidh léi. An raibh duine ar bith, mar sin, ag plé le Gaeilge i mblianta tosaigh an Chonartha a thuig fíorthábhacht na Gaeltachta? Bhí roinnt.

Ach fad fear fadbhreathnaíoch stuama a bhí sa bPiarsach ó cheart. Sa mbliain 1912 scríobh sé gurb éard a bhí le déanamh ag lucht an Chonradh cúl a thabhairt ar an gcathair agus aghaidh a thabhairt ar an tuath. Os cionn leathchéad bliain dár gcionn, bhunaigh cuid, agus níos faide ná sin, bhunaigh cuid againn eagraíocht anseo i gConamara a raibh fealsúnacht den chineál céanna aici. Iosrael in Iar-Chonnacht a thug muid uirthi. D'ionsaigh Gaeilgeoirí na gluaiseachta go binibeach muid. Is maith is cuimhneach liom cruinniú poiblí a bheith againn in Áras an Chonradh i mBleá Cliath oíche amháin agus bhí slua cruinnithe thimpeall ar Mháirtín Ó Cadhain, As ucht go raibh siad lánchinnte go dtiúrfadh sé fúinn d'eitil sé a mhalairt a tharla. B'fhéidir, a dúirt Máirtín nuair a labhair sé sa deireadh, dhá mbeadh breith ar an aiféal ag cuid mhaith againn gur thiar a d'fhanfadh muid! Ní hé amháin gur tugadh le tuiscint go mhuintir na Gaeltachta nach raibh aon mhaith sa nGaeilge taobh amuigh den Teach Dóite, ach leis an aimsir thug siad faoi deara nach raibh brabach rómhór le déanamh uirthi taobh istigh ach an oiread. Tugadh deontas an dá phunt agus rinne sé sin leas ar feadh tamaill agus tháinig na deontais tithíochta agus rinne sé sin leas níos mó arís. Thug na coláistí Gaeilge airgead isteach. Ach ó thaobh iallach a chur ar an stát a gcuid oibre a dhéanamh trí Ghaeilge sa nGaeltacht agus na jabannaí a thabhairt go mhuintir na Gaeltachta leis an bpolasaí sin a chur i gcrích, ní mórán de a tharla. Siad na Béarlóirí nó na foghlaimeoirí a bhí i gceannas i gcónaí. Nach é a dhóthain de chruthú air nach bhféadfá cuimhniú ar mhórán ollamh Gaeilge atá ag obair in ollscoil inniu a rugadh agus a tóigeadh sa nGaeltacht? Ní mórán acu atá ina léachtóirí Gaeilge ach an oiread. Taobh istigh den Ghaeltacht féin níl ach cúpla institiúid ann atá sách Gaelach fós ar chuma ar bith, sin iad Raidió na Gaeltachta agus go bhfuil muintir na Gaeltachta i gceannas orthu freisin ó thaobh bainistíochta dhe, dea-rud, agus tá TG4 maith go leor freisin agus tá an tÚdarás ag feabhsú de réir a chéile ó thaobh muintir na Gaeltachta a chur i i mbun bainistíochta. As corraíl a tharla taobh istigh den Ghaeltacht féin a tháinig Raidió. Ní hiad Conradh na Gaeilge a thosaigh. Meon eile a bheadh ann dá mba iad. An meon céanna a bhí ag iarraidh Teilifís na Gaeltachta a athrú go dtí Teilifís na Gaeilge luath go maith. Agus céard faoi Údarás na Gaeltachta? Bhí mé istigh ag cruinniú de Bhord an Údaráis lá agus tarraingíodh caint ar na bealaí ab fhearr le tionsclóirí príobháideacha a spreagadh le postannaí bainistíochta a thabhairt do mhuintir na Gaeltachta. An-smaoineamh. D'fhiafraigh mé féin cé mhéad duine arbh as an nGaeltacht iad a bhí ag obair sa ngrád is airde an uair sin san Údarás, san Údarás féin. Duine ar bith? an freagra a fuair mé. Ní hé nach oibrithe maithe dúthrachtacha an dream a bhí istigh ach ní shin é an pointe. Os cionn céad bliain go hard tar éis bhunú Chonradh na Gaeilge agus aon bhliain déag agus go hard arís trí fichid tar éis bhunú an stáit ní raibh na hIndians atá ar an reservation sin a'inne chomh foirfe fós agus go bhféadfaidís na postannaí móra a fháil i gcomhairle ceannais na treibhe. Tuigimse go rí-mhaith cén fáth a mbeadh imní ar thuismitheoirí Gaeltachta go bhfágfaí a mac nó a n-iníon gan Béarla agus go mbeadh siadsan ag fulaingt agus ag cur díob na peiriachaí céanna a chuir siadsan díob ar a ghoil go Sasana nó go Meiriceá dhóib agus iad ar bheagán Béarla. Tuigim go raibh sé deacair píosa den tsaol Béarla a fhoghlaim, le linn m'óige féin fiú amháin, agus i mo chás féin go deimhin. Tá's a'm gur marach eile a bhí ar Chonradh na Gaeilge agus ar ghluaiseacht na Gaeilge, nár thuig siad ariamh gur cuidiú mór a bheadh ann do chúis na Gaeilge sa nGaeltacht, Béarla den scoth a mhúineadh d'óige na Gaeltachta. Sin é an chaoi a raibh sé. an t-am sin, ach ní call do na tuismitheoirí imní den chineál céanna bheith orthu inniu. Agus fós, tá an creimeadh teangan ar siúl go leanúnach. Ba dheacair do ghasúr Gaeltachta gan Béarla a thóigeáil ó tháinig an teilifís agus na deiseanna eile, ach fós, ceapann, shílfeá, na tuismitheoirí, tuismitheoirí na Gaeltachta, go gcaithfear an Ghaeilge a shéanadh ar a gclann le go mbeidh Béarla acu. Léigh mé in áit eicínt le gairid go bhfuil 6,000 teanga sa domhan agus nach bhfuil ach 300 acu sin a bhféadfaí a rá fúthu go bhfuil siad slán folláin. Tá an chuid eile acu faoi bhrú ar bhealach amháin nó ar bhealach eile, agus tá an Ghaeilge ar cheann de na cinn is brúite acu. B'fhéidir gur obair dhódhéanta a bhí inti ón tús agus nach bhféadfaí an Ghaeilge a shábháil. mar theanga phobail. Tharlódh go mb'ea. Ach tá rud amháin cinnte, ní raibh seans ar bith ag an modh oibre a tharraing Conradh na Gaeilge chucu féin. D'fhiafraigh mé de mhúinteoir Gaeltachta lá amháin a bhfuil atá an-dílis don Ghaeilge, meas tú an mairfidh an Ghaeilge sa nGaeltacht amach anseo? Agus ar seisean go truamhéalach liom, Nuair nár mhair sí sa gcuid eile den tír, cén fáth a mairfeadh sí sa nGaeltacht? Nuair a fhiafraítear dhíom féin mar sin, cén fáth a bhfuil mé dílis go leor don Ghaeilge i gcónaí, má cheapaim nach bhfuil mórán i ndán di ach an bás, chomh fada agus a bhaineann sé le í bheith ina teanga phobail? Rud eile, teanga, teanga i measc lucht léinn agus mar sin, mairfidh sé sin go ceann fada. Ach mar theanga phobail? Ach cuimhním ar an bhfreagra a thug Mícheál Mac Liammóir, ar an gceist chéanna, an t-aisteoir mór Mícheál Mac Liammóir, agus sé Breandán Ó hEithir a chuir an cheist air. Agus dúirt sé leis, scríobhann tusa i nGaeilge agus scríobh tú do dhialann i nGaeilge, dúirt sé le Mícheál, agus fós féin, agus deir tú nach bhfuil tada, céard atá i ndán don Ghaeilge, a Mhichíl, dúirt sé, an bás, a deir Mícheál go drámatúil. Agus cén fáth go ndéanann tú na rudaí seo, ar son na Gaeilge? Má bhíonn cara leat, a dúirt sé, ar leaba an bháis, ní hiondúil go n-iompaíonn tú do chúl air, siúl amach as an seomra agus an doras a dhúnadh i do dhiaidh. B'fhéidir, nuair atá deireadh ráite, go bhfuil buíochas eicínt ag goil den dream a tháinig le chéile sa mbliain 1893 as ucht an méidín sin féin dílseachta a bheith fágtha i bhfear Gaeltachta fós. Anois, caithfidh mé a bheith ag caint go minic faoin gConradh, Conradh na Gaeilge, agus beidh daoine atá ag éisteacht liom ag iarraidh a theacht anuas orm faoi sin, ach deabhail neart atá agam air. Cuirim an cheist, cén ceangal atá idir Conradh na Gaeilge agus an Ghaeltacht inniu? An bhfuil Conradh na Gaeilge ann chor ar bith, le fírinne, cé is moite den Ard-Oifig agus duine anseo agus ansiúd ar fud na tíre? Ceisteannaí mar sin a chuirfeá ort féin agus tú ag léamh an pholasaí a d'fhoilsigh siad le gairid faoi chúrsaí pleanála. Deir siad gur labhair siad le comharchumainn Ghaeltachta agus le daoine eile faoi ach tá an chosúlacht ar an gcáipéis gur duine a bhí ina shuí in oifig a chuir le chéile an chuid ba mhó den cháipéis agus nár pléadh sách maith chor ar bith í le pobal na Gaeltachta féin. Tá rud maith rá cinnte cinnte. Tugtar faoi deara, mar shompla amháin, go bhfuil sé ina pholasaí oifigiúil le tamall anuas sa taobh seo, sa tír seo, go deimhin, ó thaobh pleanála, muintir na Gaeltachta a shaighdeadh isteach go dtí na cathrachaí agus go dtí na bailte móra. Tuigeann an Conradh go dteastaíonn neart tithe sóisialta. Is beag fonn atá ar an Stát iad a chur ar fáil. Tá dhá eastát tithíochta againn anseo i bparóiste Chárna. D'éirigh thar barr leo. Shíl muid ansin gur mhaith an rud eastát eile a chur leo. Chuaigh muid chun cainte le úinéirí talúna a bheadh sásta suíomh a dhíol leis an gComhairle Contae. Ach nuair a chuaigh muid ar thoscaireacht chuig an bhfear a bhí i gceannas ar tithíocht sa gComhairle Contae, ba í an teachtaireacht a bhí aige dhúinn nach gceannóidís acra amháin talúna. i bparóiste Chárna, agus nach dtógfaidís aon teach ann ach an oiread. Thug sé léacht dúinn ansin faoi cheantar atá ag brath ar an gcarr. Ba é brí a chuid cainte, ar ndóigh, gur cheart do mhuintir Chárna aistriú isteach in aice le cathair na Gaillimhe. Tá dul amú mór amháin ar Chonradh na Gaeilge nuair a cheapann siad gur féidir rialachaí a chur i bhfeidhm a choiscfeadh úinéir Gaeltachta, óna theach a dhíol lena rogha duine. Tá sé ráite in áit amháin, sílim, ag an gConradh, má léigh mé i gceart é, nár cheart go mbeadh cead ag a leithéid de dhuine teach a dhíol ar feadh fiche bliain ach le Gaeilgeoir eile. Cad a thaithe leis an smaoineamh sin? Cén chiall atá leis, ar aon chaoi? Ciall amháin, agus é sin go dteastaíonn uathu pionós a chur ar an úinéir Gaeltachta leis an nGaeilge a neartú. Polasaí é nach bhfuil rath ná séan i ndán dhó. Tuigeann Conradh na Gaeilge, lena gceart a thabhairt dhóibh, nach mór Gaeilgeoirí na Gaeltachta a choinneáil sa nGaeltacht agus tuilleadh Gaeilgeoirí a mhealladh isteach. I bparóiste seo Chárna, is é an lagan is mó atá á dhéanamh ar an bpobal go n-imíonn na daoine óga uainn chomh luath agus a bhíonns a gcuid dindiúirí oideachais bainte amach acu. Ní bhíonn deis acu filleadh ansin, nó ní bhíodh go dtí seo, ach tá athrú ag tíocht ar an scéal le gairid, sa méid is gur féidir le cuid acu a gcuid oibre a dhéanamh as baile anois. Is mór an cuidiú freisin an t-ionad G-Teic atá i Roisín na Mainiach. Tá scata beag deas ag obair ansin faoi láthair agus tá tuilleadh spáis dhá réiteach ann. Baineann TG4 agus Raidió na Gaeltachta leas as, craoltar nuaíocht an Iarthair agus clárachaí eile go rialta as an áit sin ar fud an domhain. Sílim féin go bhfuil sé in am gluaiseacht athbheochana na Gaeltachta a bhunú anois. Custer's Last Stand, cibé Gaeilge atá air sin. Ní gluaiseacht pholaitíochta ná agóidíochta a bheadh inti ar dtús, ar chuma ar bith. Aidhm amháin a bheadh leithe, Gaeilgeoirí ón taobh istigh agus ón taobh amuigh a lonnú sa nGaeltacht. Luaigh mé ar ball an eagraíocht sin a bhí ann leithchéad bliain ó shin, leis an gceann, le Gaeilgeoirí a mhealladh chun na Gaeltachta. Níor thaitnigh an t-ainm Iosrael in Iarchonnacht le cuid de na daoine a bhí dhár gcáineadh, agus dúirt daoine eile gurbh fhearr dhúinn go mór fada díriú i gcónaí ar ár muintir féin a choinneáil sa mbaile. Is beag toradh a bhí ar na hiarrachtaí a rinne muid an uair sin. Ní chuimhním ach ar bheirt nó triúr a tháinig chugainn Fear na scannán, Bob Quinn, agus fear darbh ainm Diarmaid Ó Néill a tháinig as Bleá Cliath. Thóg Diarmaid agus a bhean clann sa bparóiste seo agus maidir le Bob Quinn, tá sé in éineacht linn i gcónaí agus toradh céatach ar a chuid oibre. Sílim freisin go mb'fhéidir go raibh beagán tionchair againn ar Dhonncha Ó hÉallaithe nuair a d'aistrigh sé go Conamara agus is mór an lear oibre, is iontach an lear oibre, atá déanta ar son an phobail agus ar son na Gaeilge ag Donncha ó shin. Ó, an imní is mó a bhí ar dhaoine leithchéad bliain ó shin nach bhfaighidís slí bheatha sa nGaeltacht dá bhfágfaidís an baile mór agus arnú thuigfeá dhóibh. Ach tá an saol ag athrú go tréan anois agus tá deiseanna fostaíochta faoin tuath ag méadú. de réir mar atá na córais chumarsáide ag feabhsú. Níl fáth ar bith, cuirim i gcás, nach n-aistreofaí ceanncheathrú na n-eagras Gaeltachta, ní na n-eagras Gaeltachta ach na n-eagras Gaeilge, nach n-aistreofaí ceanncheathrú na n-eagras Gaeltachta, déarfaidh mé arís é, níl fáth ar bith, cuirim i gcás, nach n-aistreofaí ceanncheathrú na n-eagras Gaeilge ar fad chun na Gaeltachta. Neartú ar an bpobal Gaeltachta a bheadh ansin freisin. Rud eile a d'fhéadfadh gluaiseacht na Gaeltachta a dhéanamh, sin má tá aon ghluaiseacht ann, rud a d'fhéadfaidís a dhéanamh, a chur ina luí ar lucht rialtais an méid is féidir d'obair an stáit a dhéanamh sa nGaeltacht. Má bhíonn fearas eicínt briste ort sa teach nó ceist eicínt mar sin le socrú, cuirfidh tú glaoch teileafóin ag iarraidh comhairle. Agus inseoidh mé scéilín beag faoi sin anois. Bhí iníon linn ag obair ag léachtóireacht thall i gCanada cúpla bliain ó shin agus chuaigh muid anonn ar cuairt, nó bhí muid, le dhul ar cuairt. Agus bhí deacrachtaí leis an, leis an eitleán, sa méid agus go dtiocfadh sí anuas i Londain agus bhí an ceann eile ansin le dhul amach, Air Canada sílim, nó ainm mar sin. Agus ní raibh, ní raibh na hamannaí ag tíocht le chéile agus ghlaoigh mé ar an bhfón agus d'fhreagair an bhean seo mé. Agus dúirt mise, Are you at Heathrow Airport? No, dúirt sí, I'm in India. Agus bhí sé chomh maith dhom a bheith ag caint leis an mballa le bheith ag caint leithe. Agus as sin go tráthnóna dúirt duine eicínt liom, Cén fáth nach nglaonn tú ar Aer Árann? Agus téann siad sin go Londain anois. Agus ghlaoigh mé ar Aer Árann agus d'fhreagair an cailín seo mé agus dúirt mise, Are you in India as well? 'No, a deir sí, 'I'm in Inverin, a deir sí, 'at Aer Árann. 'Bhfuil aon Ghaeilge agat, mar sin? a deirimse. 'Dheabhail, a deir sí, 'tuige nach mbeadh, nach as Leitir Móir mé. 'Ab in é Seosamh Ó Cuaig? a deir sí. 'Is mé atá ann, a deirimse. Réitigh sí an cás dhom taobh istigh de dheich nóiméad. Nach bhféadfaí ceisteanna faoi rialacha stáit, cuir i gcás, a fhreagairt chomh héasca céanna as teach nó as ionad Gaeltachta. Sea, agus freagra a fháil i nglan-Ghaeilge, dá mbeadh sin ag teastáil. Ar ndóigh, ní dheachaigh sé i bhfeidhm orthu fós ar thuismitheoirí na Gaeltachta agus fillfidh mé anois orthu agus tá mé ag dul ag críochnú, beidh áthas oraibh a chloisteáil go bhfuil mé ag dul ag críochnú. Tuismitheoirí na Gaeltachta, ní dheachaigh sé i bhfeidhm orthu fós go bhféadfadh Gaeilge agus Béarla a bheith ag gasúir agus cúpla teanga eile freisin. Le go mbeadh seans ar bith ag an mbeagáinín Gaeilge atá fágtha anseo fós, chaithfeadh muid ar fad a bheith bródúil agus i bhfad níos bródúla as an nGaeilge agus as an nGaeltacht ná atá muid faoi láthair. Cuimhním ar phobal na nAmish, nó na Amish b'fhéidir lena rá i gceart, i bPennsylvania i Meiriceá. Ísiltíris Ghearmáinise a labhraíonn siadsan cois teallaigh, Béarla a bhíonns acu sa scoil agus labhraíonn siad Béarla lena gcuid comharsanaí ar mhaithe le bheith cúirtéiseach. Tá a mbealach féin leosan. Dá dtiocfadh pobal s'againne an treo sin, chuirfí inár leith gur dream aisteach, corrmhéiniúil, scothaicmeach a bheadh ionainn.